so uh, ma ufo ndi chidule uh, ndi mawu achizungu koma onse awo amatanthauza kuti unidentified flying objects kutanthauza kuti ndi zinthu zimene zimakhala zikuuluka ndi zinthu ndithu zo- zoti zimakhala zikuuluka mlengalenga komano sizimadziwika kuti ndi chani that's why akuti unidentified flying objects zimauluka koma sizi- sizinadziwike kuti ndi chani okay so ufo si alien zinthu zimenezi ndi zinthu zosiyana okay alien payekha amatanthauza kuti ndi ka creature ndithu ti ma creatures kapena kuti ndi tizinthu tinyama tamoyo tin ena ama- amatijambula ngati ooneka ngati anthu timakhala tikuoneka ngati anthu kapena tamajani osiyanasiyana komano ndi tizinthu tamoyo komano tizinthu timene tinena kuti sitinalengedwe pa pa dziko lathu lapansi la earth yathu ino ndi zinthu zoti timaku- zimakhulupirira kuti ndi zamlengalenga komano komano komano ma ufo si ma alien koma anthu amakhulupirira kuti ma alien amagwiritsa ntchito ma ufo ngati ndege zawo zimene amagwiritsa ntchito kuti aziwulukira okay amagwiritsa ntchito ma ufo tikunena kuti ma ufo ikuoneka kuti m- mashini amene anthu anapanga padziko lapansi pano palibe amene ama- amakwanisa kupanga identify kuti mashini amene awawa ndege zimenezi kapena tizinthu timene titi timayenda bwanji chifukwa chonena kuti mayendedwe ake mmene timayendera timapanga defy physics imene timadziwa mwachitsanzo uh, acceleration imene timadziwa galimoto mwachitsanzo galimoto ikanyamuka kuti ipange accelerate imatenga nthawi pamene izizi acceleration ndi pompopompo uh, within a second chimakhala kuti chinthu cha- cha- chayenda distance yoti simungachioneso okay chikafuna kukhota chimatha kungokhota pompopompo osapanga reduce speed pompopompo chimadzati changomenya turn 90 degree turn so ndi zinthu zonena zakuti physics yathu pa level yathu ngati a- anthu pa umunthu wathu sitinafike pokhala ndi teknoloji yonena kuti ikhoza kupanga zinthu ngati zimenezi so ngati anthu ngati maiko sitima- siti- sitinazindikirebe kuti kwenikweni chimenechichi ndi chani so kwa zaka zambiri um, maiko akhala akuona zimene zikuchitika mostly anthu akhala akuona zimene zikuchitika akumationa tizinthu timeneti makamaka ma base a asilikali takhala tikujambulidwa komano nkhani imene imati ikabwera ku public ma government and more especially uh, usa uh, nkhani imene imati ikafika anthu ama- ama- amapanga amaletsedwa kuti isapitirire and anthu ambiri akhala akuchotsedwa ntchito ntchito ntchito zizakhala zosokoneka chifukwa choti anaonapo zimene zikuchitika ndipo anayankhula ndi kuwatseka pakamwa amapeza kuti anthu ntchito zawo zaumpasa zatani zafoira so masiku angopitawa a trump anavomereza kunena kuti ma files onse okhuza ma ufos komanso ma alien apangidwa release so apangidwa release ma videos angapo amene pakali pano ali public aliyense akutha kuona kuti chikuchitika ndi chani iye wangopereka command kuti atulutsidwe cholinga anthu aziziwedi kuti chikuchitika ndi chani and anthu okutha kupanga ma research atha kupanga ma research kuti aone kuti ndi chani and mwatsala tizipeza tokha so ndipuleya timavidiyo tiwiri titatu kuti mu- mu- muone kuti ma videos amene atulutsidwa a zinthu zimene zakhala zikujambulidwa ndi otani

so kuzera ma videos amene ndaikawo mutha kuona kunena kuti tizinthuzo tikuoneka koma sitikuoneka bwino bwino and simungathe kutizindikira kuti ndi chani kwenikweni komano kwa anthu ena amene akhala kuona ndi maso okuti sangathe kujambula uh, koma angokwanitsa kuona ndi amafotokoza uh, mutha kuona pa diagram imene ndaikayi diagram imene ndaikayi ikuonesa zinthu zina mwa zimene anthu akhala akuona ndi maso ndi kumazifotokozera and chinthu chimene chili chotchuka kwambiri ndi muona pa pa diagram number one yo pamene pakuoneka ngati disk so disk imeneyo ndi yotchuka kwambiri imene anthu ambiri akhala kuona ndithu chinthu chooneka ngati chimenecho chikuuluka even mafilimu ambiri anthu akhala kupanga mafilimu okhuza uh, ma alien and uh, ma ufos koma kwambiri amagwiritsa ntchito imene ili pa number one yo ngati mufuna muone ma examples a mafilimu amene akhala kugwiritsa ntchito zimenezi mutawupanga check ndikuona mafilimu ngati close encounters of the third kind filimu ya independence day filimu ya the day uh, the earth stood still filimu ya war of the world filimu ya nope science district 9 arrival the fourth kind fire in the sky ndili nambiri ndili nambiri komano zilipo zosiyanasiyana kuti zina ena amati zimaoneka ngati matriangle ena zimaoneka ngati chubu ena zimaoneka ngati chani ena zima- zina zimaoneka ngati dome so mutha kupanga pause kuti muonetsetse kuti zimene zili pa diagrams ndi zotani izizi ndizongotenga ma description anthu amene akhala kuzionawo amene akhala kupereka ndipo si munthu mmodzi ndi anthu ochuluka kwambiri amene akhala akupereka maumboni amenewa so tikakamba nkhani ya ma alien pauka timene titi ndi anthu amati ndi tianthu ndithu tonena kuti ah, timaoneka ndithu ngati anthu tina timakhala ndi dzanja ndithu bwinobwino folo zala 5 miyendo bwinobwino koma ena amati timaoneka ngati body ngati ana koma ndi tianthu tonena kuti ndi tanzeru kwambiri tili ndi tekinoloji yovayo kwambiri yonena kuti palibenso pa dziko lapansi pano yayi and anthu amakhulupirira kunena kuti us government imasungila imasungila uh, ndege ndithu zimene tikuti ma ufo zija zimene imodzi mwayo inagwa ku area 51 of course anthu amakamba nkhani zambirimbiri komano pakhala pakubwera maengineer amene akhala kugwira ntchito imeneyo so amabwera ndi maumboniwo osiyanasiyana ndikumaonetsa kugulu so mu video iyi sindikukamba kwambiri nkhani imeneyo ndimafuna kuti tingodziwitsanako patali patali kuti kodi nkhani imene ikukambidwa yikwenikweni ya ma ufos komanso ma aliens imatanthauza kuti chani imatani nkhani imene ikukhudza chani kwenikweni ndipo anthu amene sitimazidziwitsitsa koma ngati mufuna kuti ndipange vidiyo ino imene ndingafotokoze bwinobwino tsatanitsatane wa nkhani imeneyi lembani mu comment sectionmu mupereke maganizo anu